Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na, bi thème belebeleba saba de bɛ an bolo. Thème fɔlɔ o ye jumɛn ye? Idriss Martinez Konipo, komi kunun aw yɛrɛ y'a ye cogo min na, an tagara se Ras Bath ma, an ni Ras Bath kumana. A image a yera bɔlɔlɔ siraw sanfɛ, nka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu tun ma se ka faamuyali sɔrɔ a la. Ni Ala sɔnn'a ma, bi an bɛna essayer ka o images k'olu explication dɔɔni di aw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen balimaw comme aw ɲɛ b'a la cogo min na an kɛlen don ka dɛnkɔrɔ bila an ka titre la an bɛna explication dɔ di mɔgɔw ma o fana la sabula weleliw bɛ ka caya o hukumu kɔnɔna la an ko fo explication dɔ o ka se ka di mɔgɔw ma an kɔni an ye cɛsiri kɛ an ka studio kɔnɔna la an ye an fasa fili ka se ka images améliorer comme toujours an b'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an mago o bɛ aw ka critiques la an mago o bɛ aw ka suggestions na donc o hukumu kɔnɔla la je pense que bi o fana kun ka fisa ni kunu ye son ko ta fan fɛ ani image ko ta fan fɛ n balimaw pour que ka se ka émission kuncɛ an ka thème laban o bɛna kɛ jumɛn ye o ye longrich aw hakili b'a la ka ne to faransi n delila ka bɔ tiktokɛr dɔ kama n'u b'ale wele ko da masakɛ a wagati la u kun tagara eh, dugu in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ dubayi u ka dubayi taga la n y'a ye k'a fɔ u kun donna fɛn dɔ la min tun ma taa ne jimi sira fɛ n ko n bɛ explication di maliyɛnw ma nka n ɲɛ b'a la nin tile filanin in na o fana weleliw bɛ ka commencer ka caya an bɛna explication fitini fana di o la donc k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila an ka studio médiatique kɔnɔla la jan'an ka don kuma kɔnɔla la an b'a essayer fɔlɔ k'an ka technicien waraba fo n'ale ye sise ye parce que n'i y'a mɛn ko aw bɛ image sɔrɔ n'i y'a mɛn ko aw bɛ son sɔrɔ o sababu o bɛ ka bɔ monsieur sise la balimaw an ye aw ka kɔmantɛriw ye an ni ras bath ka foto jukɔrɔ nka n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna mɔgɔninfin n'a ma ɲɛ k'i bɛ kɔrɔbaya mɔgɔninfin n'a ma ɲɛ k'i bɛ hakili sɔrɔ mɔgɔninfin ko dɔw bɛ yen nɔ i b'a eseye k'i sen bɔ olu kɔnɔla la ne idirisi y'a fɔ aw ɲɛna ko wagati kɛra ne tun ye videomani di n tun bɛ video kɛ gabugu kɔnɔ n bɛ video kɛ kare kɔnɔ n bɛ video kɛ diɲɛ fan bɛɛ nka bi an t'o hukumu kɔnɔna la tuguni ala barika la bi an filɛ nin niveau min na bi bi ala barika la an bɛ studio de kɔnɔna la on veut rentrer dans le cadre professionnel o hukumu kɔnɔna la an tɛna se ka to toujours ɲɔgɔn burujaw la ka to toujours ɲɔgɔn mankutu tiɲɛw na n bɛna kuma kelen de fɔ aw ye n balima maliyɛnw anw filɛ nin an bɛ ka kɛlɛ kɛ ko maliko de anw filɛ anw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ dɔw de kama nka ne y'a faamuya k'a fɔ ko politikimɔgɔ kana i yɛrɛ faga olu ye ou bien k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔ kɛlɛ mɔgɔ eh, politikimɔgɔ dɔ kama sabula aw yɛrɛ b'a ye politikimɔgɔw filɛ nin bi n'u ka intérêt tɛ yɔrɔ min na u bɛ ɲɔgɔn buruja n'u ka intérêt tɛ yɔrɔ min na u bɛ ɲɔgɔn kɔniya nka sini n'i y'a wele ka dɔɔni d'a ma i b'a ye olu tigilamɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ tellement que aw bɛ maloya hali aw t'a dɔn aw bɛn'a kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔla la ne idris martinez konipo j'ai tout simplement décidé k'a fɔ mun de ye burujali ninnu ye mun de ye mɔgɔ ko ninnu ye ne bɛna n sen b'o la ka ɲɛsin n ka baara de taabolo kɔnɔla ma n taara Ras Bath fɛ yen nɔ n ni Ras Bath ye ɲɔgɔn ye sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mara c'est mon ami musa mara ne ni Ras Bath an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musa mara ka ko caman na an y'a ye k'a fɔ musa mara ka livre dédicace an tagara yen nɔ ne ni Ras Bath yɛrɛ bɛɛ tun bɛ ligne kelen sanfɛ Rangée fɔlɔ la, u y'an foto ta. CDR Media mɔgɔw, u ye ne yɛrɛ Idriss Martinez Konipo foto ta ka taa bila u ka page sanfɛ, Lassana Sinbaga ka page. Donc, i ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la ou bien i bɛ k'a miiri k'a fɔ ko mɔgɔ min y'i kɛlɛkɛɲɔgɔn ye, n'olu y'i foto ta k'a bila u ka page sanfɛ, o b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ de tɛ yen. N y'a dɔn k'a fɔ n ko diɲɛlatigɛ ko bɛɛ dan fɛnɛ b'a la quoi. Ras Bath de ye ne kɔrɔ ye, donc a ka kan dɔgɔnin de ka wuli ka taa se kɔrɔ ma. Et je sais malheureusement que nin tɛna diya bɛɛ ye. parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛn'a faamu nka n bɛna kuma kelen fɔ aw ɲɛna n'a ma ɲɛ ko ne ni Dani de Paris sera ka paix kɛ n'a ma ɲɛ ko ne ni Jɛnɛ Sogodogo sera ka paix kɛ n t'a dɔn qu'est-ce qui va m'empêcher ne ni Ras Bath ka se ka paix kɛ sabula Nelson Mandela ko ko le pardon libère l'âme wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ teri kɛmɛ n'o b'i bolo c'est bien nka ni jugu kelen b'i la c'est plus dangereux ka tɛmɛ teri kɛmɛ in kan parce que ça ne sert à rien d'avoir des ennemis minnu yɛrɛ foyi t'aw se ɲɔgɔn ma ni réseaux sociaux tɛ o de hukumu kɔnɔla la ne Idriss Martinez Konipo nin wagati in na j'ai décidé ko mankan bɛ ne ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ jɔ k'a bɛɛ ban pewu n ka nali fɔlɔ la Kadijatu Fofana furukufuruku tun bɛ n'o ni ɲɔgɔn cɛ n ser'o ma o furukufuruku o banna Minisiri Funɛ Wajije, furukufurukunin dɔ tun bɛ n'olu ɲɔgɔn cɛ, n ser'o ma, o banna. Donc Zeinata Ras Bath, je pense que o fɛnɛ banna. Je peux dire maintenant embrouille tɛ ne ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ réseaux sociaux sanfɛ fo k'a bɔ mɔgɔ kelen na. Wa o tigi, o b'a yɛrɛ dɔn, ni Ala sɔnna a ma, aw bɛna bɔ ko dɔ kalama, hali a tɛ mɛɛn. Comme u ko k'u tun bɛ ka n kɔnɔ n ka se Mali la de, n b'a f'u ye n ko nin wagati in na n bɛ Mali la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ, mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mali kɔnɔna la yan nɔ ni n bɛ yaala u bɛ n ye nka u tɛ n reconnu surtout polisi kunda ninnu yɛrɛ la donc n'i y'i yɛrɛ f'u ye tuma min na u bɛ sɔrɔ k'a fɔ e cɛ an yɛrɛ m'i dɔn i ka chapeau bɛ min o de la aw ɲɛ bɛ n ni n ka chapeau ba sigilen na su in na voilà chapeau in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye n ka marque de fabrique de ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'a fɔra Idriss Martinez Konipo dɔrɔn olu bɛ chapeau in de dɔn o de hukumu kɔnɔna la n ye n ka chapeau in don bi pour que ka na n sigi n ka se ka reconnu n kanubagaw fɛ d'accord donc euh, k'a fɔ CDR jamakulu ɲɛna ko kunun ko ko min tɛmɛna o tɛmɛna an bɛ bi de la nka sini fɛnɛ o bɛ Ala bolo ne kɔni politiki kunda n ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ politiki kunda ne ma d'a la ni kɛlɛ bɛna don ne ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ tuguni parce que ne ye Mali politiki faamu Mali politiki an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ t'a la dɛ ni cɛ o cɛ k'i ma ko cɛn bɛ Mali politiki la a ye nkalon tigɛ donc an tɛna taa o terrain sanfɛ k'a fɔ dɔrɔn ko nin ko kɔni a banna donc maintenant commentaire la minnu ninnu bɛ se ka mun sɛbɛn u k'o sɛbɛn minnu y'a faamu cogo min na u k'a faamu ten mais ne ni Ras Bath à partir d'aujourd'hui an ka kɛlɛ banna k'a fɔ de fana ko wayi ko n bɛna Ras Bath k'an bɛna taa kuma ko ka taa transition critiquer a donna tan a bɔra tan n y'o de fɔ aw ɲɛna politique ko yɛrɛ nin wagati in na aw ɲɛ b'a la ne sumayalen don a ko la dɔɔni voilà donc olu ko ninnu tɛ j'ai décidé tout simplement furukufuruku bɛ n ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka ban n'o tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw an bɛna sisan dɛnkɔrɔ ka affaire la an balimakɛ dɛnkɔrɔ parce que n y'a lakɔlɔsi depuis ne dɛnkɔrɔ kɛlɛ in bila don min na fo bi hali sini dɔw m'a faamuya u bɛ ka na écrit cogo min na u bɛ ka na écrit ten dɔw bɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko e ko Idriss k'i ma dɛnkɔrɔ sitanɛma ye wa k'a wulila tuguni dɛ ko donc ko vraiment il faut que i ka segin kɛlɛ ma ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne Idriss Martinez Konipo ni ne donna ko min na n bɛ don a la fo ka taa s'a dan na nka ni n bɔra ko min fana la n y'o de fɔ aw ɲɛna pour que n ka don o la tuguni n don man di quoi bi bi in na mali kɔnɔ mali kɔ kan guinee cote d'ivoire burkina fan bɛɛ maa si tɛ yen k'i t'a fɔ k'i dɛnkɔrɔ ko k'i ma bɔ a histoire kalama donc ni dɛnkɔrɔ wulila ni fanga ye bi o b'a jira k'a fɔ ko client kuraw de bɛ ka taa dɛnkɔrɔ fɛ yen nɔ Donc an b'a f'u ɲɛna k'u bon courage Ala ka se ni u ɲuman ye donc maintenant ni ko y'u sɔrɔ o y'u yɛrɛ ka ko laɲininen ye a pas Paga tɛ se ne Idriss Martinez Konipo ma donc mɔgɔw n b'aw deli Ala ani kira kama aw kana ne écrit dɛnkɔrɔ ko la parce que tile kɔnɔ n bɛ se ka message min sɔrɔ a bɛ se message bi saba message bi naani ma donc an y'an ka kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ an y'a bila don min na an y'a fɔ bɛɛ ye Facebook sanfɛ wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna N'a bɛ cɛ o cɛ kɔnɔ, n'a bɛ muso o muso kɔnɔ, ko wayi, ko Mali fanga de bɛna wuli ko ka taa dɛnkɔrɔ minɛ, i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ, u kɛtɔ tɛ k'a minɛ dɛ, n b'a dɔn je sais de quoi je parle n bɛ n ɲɛ jɔ kamera la k'a fɔ aw ɲɛna, u bɛɛ tulo bɛ n na, dɛnkɔrɔ minɛtɔ tɛ dɛ, aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ, wa dɛnkɔrɔ, i bɛ ka système dɔ kɛ sisan, n bɛna adresser i la particulièrement nin yɔrɔ in na, i bɛ ka système dɔ kɛ dɛnkɔrɔ, a système, a taabolo man di ne ye parce que i bɛ ka escrocs kuraw créer jamana in kɔnɔla la, moi c'est quelque chose qui me plait pas beaucoup. i y'a lakɔlɔsi nin tile filanin in na ne ka kɛlɛ kɔfɛ cɛ o cɛ bɔra ka b'i kɛlɛ muso o muso bɔra ka b'i kɛlɛ i y'a bɛɛ récupérer i y'a bɛɛ san nka i fana i tɛ ka keguya i t'a dɔn k'a fɔ ko plus e bɛ ka dɔw san ka taa mobili ta ka d'olu ma ka dɔw ta ka wari ta ka d'olu ma k'o kɔfɛ kelen wɛrɛ de bɛ tila ka bɔ tuguni n b'a daminɛ ni jɔn ye n b'a daminɛ ni Lion Ivan ye i ne ye kɛlɛ to kɛlɛla tuma na i nan sen feere ka kɛlɛ la bi o laban cogo di mali b'o cɛn segin ne ma ani ɲɛ i ye catiri turunnen fu taara kecp b yɛrɛ kan a don ne m'a fɔ mali bɛ ɲɛnama bɔ k'a di kɔtigi bɛɛ yan jɔn i b'a fɔ ko siratisi de kɔnba de don wa bi i nana mali kɔnɔ e se a sera ka ko k'a yɛrɛ yan n ko dɔnkɔrɔ de y'i jɔn ka ko bɛɛ a ka bi dabiy ka na fɛn bɛɛ Dɛnkɔrɔ de y'a ka ko bɛɛ ta donc dɔ y'o ye n'o ye Madu Tolo ye Madu Tolo fana nan'i pan k'i sen fili kɛlɛ la ko donc k'a ye Lion Ivan de récupérer o Madu Tolo taara don min na a fɛ yen nɔ o ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye k'ale bɛ mɔbili de fɛ donc mɔbili layidu taara o ye mɔbili kelen bɔra ka di o fana ma o kɔfɛ an ye petini dɔ nalen ye ko Duramɛn petini tun bɛ to ka ne tɔgɔ fɔ depuis petini in ma na ne y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ala ale yecogo fɛ i b'a dɔn ko kɔngɔ bɛ nin na n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko nin fana bɛna a ta minɛ sisan ko nin fana bɛ na taa Tilekan diri diri an y'o fana ye o fana y'a ka veste yɛlɛma ko vive dɛnkɔrɔ o fana kɛra dɛnkɔrɔ ka chargé de communication ye n bɛna kuma min f'i ɲɛna dɛnkɔrɔ e yɛrɛ bolo e ni ala cɛ k'e t'o la e bɛ se ka lafiya sɔrɔ wa e ni ala cɛ k'e t'o la maaw bɛ e to yen wa wa dɛnkɔrɔ n bɛna kuma min f'i ɲɛna hali sini i b'a ye mɔgɔ kura bɛ bɔ tuguni o fana bɛna k'a bɛna kɛlɛ in daminɛ tuguni parce que eh, Ivan y'a ka mobili sɔrɔ Madu Tolo y'a ka mobili sɔrɔ dans peu de temps Duramɛn fana bɛna f'i ye k'i ka mobili di ale ma donc plus i bɛ k'o kɛ e ni Ala Taala cɛ o tɛ ka jugu kuraw de créer ka k'i yɛrɛ la n y'a f'i ɲɛna Dɛnkɔrɔ n k'i ka stratégie de communication a man ɲi don min na i taara cinéma maa ninnu ka studio kɔnɔ n y'a f'i y'a don n k'i ye kojugu lamaga kalo fila n k'i dɛrɛ Bamako f'i bolila donc n bɛna mun fɔ i ɲɛna n b'i deli ala ni kira kama maaw to yen u ka wo ci u to yen u k'u da sago fɔ e yɛrɛ b'a dɔn min bɛ e ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'o dɔn donc e bɛ ka wuli ka wari ta ka di mɔgɔw ma tant que i b'o la i bɛna escroc kuraw de créer jamana in kɔnɔ donc plus i bɛ ka escroc kuraw créer jamana in kɔnɔ plus a tɛna ɲɛ f'an ka wuli k'an da don a ko la n'o dun kɛra a man ɲi ne y'a fɔ ni ne taara ne tɛ fɛ ka segin tuguni quoi donc vraiment ni maa kura minnu wulila i yɛrɛ b'u ye i b'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ kɛlɛkɛlaw ye ninnu nana dɔrɔn de u bɛ k'u ka mangement yɔrɔ de ɲini kan'a tigiw wele k'i b'a essayer ka négocier n'u ye kan'a tigiw wele k'i bɛ wari d'u ma ou bien ka mobili d'u ma parce que plus i b'o kɛ plus i bɛ na ni mɔgɔ kuraw de ye donc k'a fɔ ko wayi ko bibi in na ko dɛnkɔrɔ wulila n'a wulila ayiwa alhamdulilayi pour lui parce que ne kɔni y'o de fɔ aw ɲɛna faamaw plaintes taara fɛn bɛɛ taara kɛlɛ bɛɛ kɛra aw ɲɛna an tɛna segin o kan dɛ N'a ma minɛ aw yɛrɛ kan k'o tɔ kɔrɔ dɔn donc ne tɛna foyi fɔ aw ye ne taara faamaso bonda bɛɛ la n ni faama caman ye ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ b'a dɔn min bɛ nin ko in ko kɔrɔ voilà n b'o dɔn min bɛ nin ko in ko kɔrɔ dɛnkɔrɔ ko hali faamaw tɛ fɛ k'a kuma mɛn bilahi n bɛ n kal'aw ye hali u tɛ fɛ k'a kuma mɛn mais n tɛna taa yɔrɔ jan nin ko in na quoi an tɛmɛn'o kan nin tun ye o entre parenthèse ye an bɛ se k'o yɔrɔ fana fermer sisan

aw b'a dɔn ni ne kun ko ko ne bɛ kɛ escroc ye dugu in kɔnɔla la san tun b'a sɔrɔ ne ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la mais moi ça m'intéresse pas walayi ala ye fitinin min di ne ma ka n da yirimani min di ne ma o bɛ ne bɔ quoi wa ala barika la studio min ni n filɛ nin y'a kɔnɔ bi ne jigi bɛ nin de kan ne jigi tɛ mɔgɔ ka wari kan ne jigi bɛ ala de kan ne jigi bɛ n ka baara ani n wɔsiji ta de kan Nka lɔngirisi, n bɛna a ɲɛfɔ aw ɲɛna. Lɔngirisi yɛrɛ, n'i y'a société yɛrɛ ta en tant que lɔngirisi, k'a fɔ k'u bɛna ni produits ye, u bɛna ni pâtes ye, u bɛna ni bɔrɔsiw ye, u bɛna ni tulu ninnu ye, n delila k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna. Olu ye façade de ye comme quoi k'a jira ko la société existe. Mais mun de la u tɛ publicité kɛ télé ninnu ni fɛn ninnu na? Parce que publicité de bouche à oreille n y'a fɔ aw ye n k'o de b'u arranger. Donc publicité in tɛ pour que ka produit feere. Publicité in ye de pour que ka se ka clients de recruter ka na olu ka wari sara, aw yɛrɛ y'a mɛn Dan Masakɛ da, a ye package da fɔ aw ɲɛna, i bɛ nin wari in de sara pour que i ka se ka don. Aw bɛ Lɔngirisi mɔgɔ ninnu ta, aw b'u jateminɛ, aw b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don, en général n'u bɛ se i ma, u tɛ se i ma ni produit yɛrɛ ye, u tɛ se i ma ka n'a f'i ɲɛna ko pati bɛ n bolo ka feere, bɔrɔsi bɛ n bolo ka feere, butɔntulu bɛ n bolo ka feere, u bɛ s'i ma ni jumɛn ye? U bɛ s'i ma de ko j'ai une opportunité d'affaires. Donc u b'i sama de ka n'i ladon sisan parce que e mana don sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'olu y'o ladon u ka commission de b'o kan ni ne Idriss ko ne bɛ don lɔngirisi la bi n ye n kali aw ye d'ici cinq mois ne bɛ n ka mobili san walahi parce que a jama bɛ n bolo mɔgɔw ka danaya de bɛ ne Idriss Martinez kan hali ni ne ye bɔgɔ ta sisan k'a kɛ buteli kɔnɔ k'a di dɔw ma ko bon nin fura in lakika don a y'a san walahi u b'a san mun de bɛ na n'o ye o ye danaya de ye ne bolo o de ka bon ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye quoi sabula lɔngirisi bɛ ɲɛ mɔgɔ minnu bolo c'est les influenceurs o de la u mago b'olu la jama bɛ mɔgɔ minnu kɔ maaw dalen don maa minnu kumakan na n'u sera olu ma sisan ni ne ko mɔgɔw ma sisan mali kɔnɔla la sɛgɛn bɛ yen cogo min na ne yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ bi je vois la réalité c'est très dur ici ni ne ko maliens ma sisan ko opportunité d'affaires dɔ bɛ n bolo a ye na sini ne ka so in place tɛ sɔrɔ a kɔnɔ tellement que jama bɛ na na n b'u bɛɛ ta n bɛ t'u bɛɛ don lɔngirisi la n b'u bɛɛ ka commission minɛ kelen kelen kelen kelen waa duuru waa tan n b'olu minɛ k'olu bila n poche kɔnɔ waa saba waa naani y'an fɛ yen nɔ alors maintenant n bɛ sɔrɔ ka pati ni bɔrɔsi ni tulu ta ka d'u ma k'u ka taa feere u bɛ tile bɛɛ ban tilekɔrɔ yaala la u tɛ se ka pati in feere parce que problème ye jumɛn de ye olu dɔnnen tɛ on les connaît pas ils sont pas influents donc qu'est-ce que eux ils vont faire parce que dans la formation qu'est-ce qu'on va vous dire d'abord an b'a fɔ aw ɲɛna de k'aw ka taa parents de fɛ yen fɔlɔ parce que ne y'a formation kɛ n y'a fɔ aw ye k'an to Italie depuis là-bas ça m'a découragé u b'a f'i ye de i kɔrɔw i dɔgɔw i cousine i kɔrɔkɛ musow i kɔrɔkɛ i dɔgɔmuso cɛ i bɛ taa olu de fɛ yen fɔlɔ n'i tilala olu la tuma min na i bɛ taa se i teriw ma aw ka gɛrɛn ni barokɛyɔrɔ mɔgɔw i bɛ taa se olu ma olu faw olu baw bon e mana tila o cercle in na dɔrɔn o ye e ka cercle de fermer i da la parce que e tɛna se ka taa yɔrɔ si tuguni pour que e ka bɔ ka taa se inconnu dɔ ma k'i b'o la convaincu ka don nin business in na c'est très très difficile donc c'est pour ça influenceurs a bɛ marcher olu de fɛ yen nɔ donc maintenant aw bɛ mɔgɔ minnu ye k'olu bɛ ka taa Dubaï aw bɛ mɔgɔ minnu ye k'olu bɛ ka taa France aw bɛ mɔgɔ minnu ye k'olu bɛ ka taa Cameroun olu ye mɔgɔw ye minnu qui ont un cercle très très très très très très développé donc ça veut dire quoi a mɔgɔw de b'u bolo u bɛ se k'a jama sɔrɔ donc plus i bɛ na ni jama ye plus points de bɛ d'i ma

fɛn min don c'est pas que k'a fɔ ko la société elle n'existe pas société Longrich bɛ yen n'i y'a taper internet kan a bɛ yen mais leur truc c'est pas basé sur la vente c'est basé sur le recrutement donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɛ fɛ ka taa don a la n'i y'a sɔrɔ tu es influent par exemple i ye tiktokeur ye i ye videomane ye facebook sanfɛ eh, i ye par exemple telelamɔgɔ ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ min dɔnnen don là ça peut marcher pour toi parce que i bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw ka dannaya b'i kan mais un citoyen lambda un monsieur tout le monde ka wuli i yɛrɛ ye k'i bɛ taa don Longrich la k'e bɛna'a bi kunna de k'e ɲɛ bɛ ninnu na mɔbili min kɔnɔ e ɲɛ b'u la Dubaï taga min na k'e bɛ n'o de kɛ i b'i si kɛ i tɛ bɔ mali la parce que a mɔgɔ t'i bolo il faut un certain nombre de personnes pour que ka se k'o privilège sɔrɔ e tɛna se k'a sɔrɔ moi je sais que hali y'u ka pâte u ka brossew ta k'a d'i ma i bɛ se k'a feere peut-être une dizaine de personnes de ma pas plus Parce que c'est pas le produit qui intéresse a produit c'est pas des produits k'a fɔ ko n'i y'a ye k'i b'a fɔ ko c'est waouh non c'est juste de façade pour que ka se ka mɔgɔw embobiner ka couverture nin dɔ kɛ k'a yira comme quoi ko on a une société donc n bɛ tila k'a fɔ aw ɲɛna tuguni ne bɛ Mali la yan nɔ je sais sɛgɛn bɛ Mali la yan nɔ ni waa tan ni seegin bɛ mɔgɔ min bolo waa mugan bɛ mɔgɔ min bolo k'i bɛ fɛ ka investissement de kɛ n b'i deli Taa sugu kɔnɔ i ka taa fɛn dɔ san i k'i boloma yɛlɛma n'o ye i ka o jago kun kɛ i k'i yɛlɛma bɔ n'o ye o bɛ se ka nafa min s'i ma nin tɛ se k'o s'i ma parce que i bɛ taa wari min don ka taa produit minɛ a produit i tɛna se k'a feere a produit hali n'i sera k'a feere e hakili bɛ gain min na n y'a f'i ɲɛna i tɛna se k'o sɔrɔ parce que ça c'est réservé à un cercle très très fermé donc n balimaw n bɛn'a fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnn'a ma Idriss Martinez Konipo n tɛ fɛ mankan ka don ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ tuguni Facebook sanfɛ bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ voilà ne kɔni ne ka tɔɔrɔ sera mɔgɔ o mɔgɔ ma ne ka mankutu tiɲɛ sera mɔgɔ o mɔgɔ ma vraiment a ka di ne ye bi a bɛɛ ka yafa ne ma n ka se ka yafa deli a bɛɛ fɛ n ka tɛmɛ ni n ka adamadenya ye parce que nafa foyi de tɛ nin na ni bɛn ma fɛn fɛn dilan wallahi kɛlɛ tɛna se k'o dilan ni bɛn ma fɛn fɛn dilan juguya tɛna se k'o dilan Donc nin yɔrɔ nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna, k'a fɔ aw ɲɛna ko ne ni Ras Bath ka rencontre vraiment ni mɔgɔ minnu m'a faamuya, moi ça ne me regarde absolument pas du tout parce que ne ni Dani ta je sais que o fana ma faamu, ni Jɛnɛ ta je sais que a ma faamu mais ne kɔni sera mɔgɔ o mɔgɔ ma, n y'a fɔ aw ye Kadijatu Fofana ninnu ka taga se Funɛ Wajijɛ ninnu ma, ne Idriss yɛrɛ ye n sen bɔ n bolo kɔrɔ ka yafa deli a bɛɛ fɛ. Donc an filɛ nin ye wagati min na iko bi, tour tun ye Ras Bath ye kunun, n tagara an ye paix kɛ parce que je pense que paix nafa ka bon ka tɛmɛ guerre kan. Donc a ma bɛn mɔgɔ minnu ma vraiment aw ka denbajala de bɛ aw kun na donc moi ça m'intéresse pas les commentaires les trucs inutiles là parce que bɛn man di bɛɛ ye bɛɛ tɛ bɛn fɛ ne dun filɛ nin ye niveau min na bi ne mago bɛ hakili lafiyalen de la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Dɛnkɔrɔ ta n y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna n ko mɔgɔ kana na message ci ne ma Dɛnkɔrɔ ko la tuguni ne ka o film banna ni mɔgɔ kuraw bɛ ka taga o ye Dɛnkɔrɔ garisigɛ de ye Voilà peut-être wariw na se ka kɛ ka kɔrɔlenw ta sara dɔɔni. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, Longrich n y'a fɔ aw ɲɛna, ni Longrich produit feere don, k'i bɛ fɛ ka taa produit de feere, n y'a fɔ aw ɲɛna ça va être très très difficile pour toi parce que i tɛna se ka mɔgɔ recruter. À la base yɛrɛ, n delila ka vidéo dɔ k'a la, u yɛrɛ ka catalogue bɛ ne bolo, c'est pas la peine n ka segin o bɛɛ kan, n y'a fɔ aw ye hali u ka catalogue la, qu'est-ce qu'ils vous disent? K'i k'i somɔgɔ dɔ wele i k'a fɔ a ye ko opportunité d'affaires dɔ b'i bolo donc i b'aw to kuma na k'a fɔ a ɲɛna ko non ko quelqu'un vient d'arriver ko donc n bɛna a tigɛ sisan après je te rappelle u b'i wele u b'i n'u ka formateur bila contact la u bɛ sɔrɔ k'i kunkolo bɛɛ embobiner ka taga rêve feere i ma k'a yira i la k'i bɛna kɛ milliardaire ye en un mois k'a yira i la k'i bɛna voyage sɔrɔ ka taa Dubaï mais n bɛ mun fɔ aw ɲɛna walahi a bɛ kɛ dɛ mais sur un million de personnes peut-être ça c'est réservé à 100 personnes Donc a tɔw ça c'est des pertes o pertes de bɛ kɛ ka o 100 millions ka o 100 personnes ninnu ka voyages financer k'u ka mobiliw san ka projets réaliser ka d'u ma donc ne bɛ Mali la n b'a dɔn sɛgɛn bɛ yen n b'aw deli a ye projet ɲɛnamaw ɲini aw ka don projets la mais mun ye nin projet in ye a y'a faga nin kan a y'a faga a kan a y'a faga a kan. ladilikan de don bon nin ye n ka Longrich ko kuma fana bannen pewu n y'o de fɔ aw ye ne ta ye ladilikan de ye n'a dabirila aw da la don na n'aw kulela vraiment an bɛ sɔrɔ k'an sigi k'a lajɛ a yɛlɛda kɔni b'an bolo nka a kumada t'an bolo tuguni dɛ parce que an y'aw lasɔmi donc sur ce an b'a fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna a ma k'an ka émission tribunal des stars an tun bɛ mun kɛ k'an to faransi n'an tun bɛ artistes wele ka interview k'u kun bi studio est enfin prêt an bɛna artistes wele physiquement u ka n'u sigi studio kɔnɔ an k'u juger sur internet en direct et en live ni Ala sɔnna a ma émission fɔlɔ o bɛna kɛ nin semaine kɔnɔla la an bɛna star min ta an bɛna a ka affiche poster dans peu de temps aw bɛna a ye donc comme ça an bɛna jugement kɛ a jugement aw yɛrɛ bɛna participer ni Ala sɔnna a ma donc an b'a fɔ aw ɲɛna Ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma, aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo, le mannequin des vidéomans, k'a fɔ aw ɲɛna ko n bɛ Mali la nin wagati in na. Donc aw salamalekum.